a jụkwa onye bụ isi ya bụrụ isi ma ọdụdụ enwere ube anyị anọ n'etiti anyị anọ n'isi anyị anọ n'ọdụdụ ebe ọ bụla anyị nọ oke erubado anyị biko kenanụ akwa mmanụ ka anyị anụ tụ emere ese anyị kewekwa ya bụ oke a kewe ka edebe anyị ha ana okwukwe oke ọban ana wele nteme nekwe nke wu ana ochike agụma nekwe nke wu ana agba ogwe oshi anị ka oshi akụ ụdọ ọdọ mmiri oshi anị ike nekwe nke wu ana kaba ogwugwu ọzọ lekwa nke wu ana Nkpọ lekwa nke unu ana Ogidi lekwa nke unu ndị oke na-eruhọ n'ọkwa ha bịakwa soro ibe ha rie nri amatakwa mmadụ ọgọzịa ndị bịa na amaghị ibudo ọra niile bịakwa soro ibe ha kele oke bụ ndị na-eme nke dị mma ma ọ bụ na agụụ na-agụ na-enweghị na-enye ya nri ma ọ na-eme nke dị mma ịbekọba anyị bịa rie nri ekwe ya ka a na-agwa unu ikwenụ ya nụ ka anyị kpata akụ rie akụ dịkwanụ ndụ Onoli Ugonabọ.

ikene Olisa na nchekwa na owuwe ihe ubi dịka ndị Igbo na-eme na arọ kwụba onye ọbụla bụ nwa afọ Igbo na-asọpụrụ omenanị na-asọpụrụ Chukwu ga-emebe owuwe ihe ubi dịka ndị na-eme n'oyibo kpọrọ Thanksgiving na ọ nke m ka m na-eme taa wee na-ekene Chukwu na ndụ o nye mụ na ezinụlọ ọ nya bụ ife na-eme taa kedu ihe eji mara gị ife eji malị m ụfọdụ maalị m dịka Ugonabọ ụfọdụ ndị maaluolu m ụnọ maalị m dịka Ogbuefi Onoli Ugonabọ onoli ka m bụ kedu ihe ọ pụtara onoli anwa bụ echichi m chiri dịka o si dị na ebe m na-eje ofufe nke mụ nwa ebe m na-eje ofufe nke mụ nwa bụ igbe igbe ọgwụ bụ ndị ụka omenala ọ bụrụ dịka na ụka ndị baịbụl ihe m kwesịrị ịbụ ebe ahụ bụ ụkọchukwu n'ọnụ ndị ụka baịbụl oke kedu ka ihe omenala si wee maa gị mara gị ọ na nwata ka ị mụrụ ya maka o site na chi
mhm. ezigbo ajụjụ ndị baịbụl nọ na tachia na bụrụ ebi maka na ọ bụrụ na ihe anyị bụ na-eme na-akpọbali ya n'ahịa mmekweri ọnụ

na-alụkwa ya ọfụma ụwa mara onye m bụ feni kwuo efeni na 93 ihe a buchitekwa m azụ m bidokwa ụwa n'isi emesịa mgbe m ji kwetazie na ihe melụ eh, Sọl n'ụzọ Damaskọs ihe mere m bụ mmadụ o si na Sọl bazia Pọl maka m ekwetarọ ọlụ a eyi m POP n'onu ma 18 months wee kweta wee lụwa ọlụ amụrọ m ọlụ a n'aka nwoke ma ofu mgbọsị amụrọ m ya na be nwaanyị ma ofu mgbọsị nna m lụọ ọlụ a mgbe m dị arọ mgbe arọ iri ka nna m nwụrụ ma nna m nọ n'ọlụ a ebe nna m bụ nwadiana ọlụ a si ya ebe nna mụtara nna m bụ nwadiana bụ Ogwugwu ọ ha nwa bụ isi ọlụ a ebe a mụta nne m ụmụnna a niile bụ dibịa dibịa ka ha bụ ebe nne m bụkwa nwadiana ofu ọlụ a ka a nọkwanye ọ gbaa m okirikiri amụghị m ya amụ ma m agbakwurọ ya agbakwu ma m agụtarọ ya n'akwụkwọ na apụta m ụwa kwudie na ọkwara eri mbe ekwe na ya aka ka ive niile m mebe na ndụ m ji gabali ma gabali ma mgbe m lụrụ tiles ma terrazzo ive m na-emepụta nwụrụ m enu enweghị ihe m menwuru na ndụ m a mana ebidoro ana m za oku a kpọrọ m agbatakwu m ana ebe a nọ kịta bụ mụ nwe azụkwuonu m mmadụ na mahadum zụpụta ya lụkwa nnukwu ụnọ na be nna m agbago agbago m moto naabọ kenekwa Olisa na nke dị n'iru ka kakwa ya na m amụrọ ya amụ na mgbe nna gị ka dị ndụ nna gị nwụrụ mgbe ị dị arọ iri Mm. mgbe nna gị dị ndụ o nwere ihe ọ hafe gị n'aka na nwata ka ọ bụ i ji aka gị were chọwa ya dịtụ mgbe ị na-azụ ahịa ndị a na-enwegasị problem i mechazie chọtazie akara aka gị then nna gị o nwe ihe ị nata n'aka nna gị enwere ive m nata n'aka nna m ma ofu maka enwere ive m ma mgbe anwa a mụrụ anyị ncha niile na katọlik mụ na onwe m kwesikwuru ike kwetekwuo na katọlik mana ọlị n'ọlụ na m gbakwara akwụkwọ mụ na nwunye m gbakwuru akwụkwọ na katọlik enwere ofu mkpụrụ ive nna m rapụrụ maka enweghị tụ uche maka ụdị ihe awụ onye ọbụla o ji aka na ngwuru ada asị mmadụ ji emebe ihe a n'ụlọ mgbe o bidoro ụwa afụ ihe na-eme onye ahụ malụkwa na ejiri malụ ndị dị ihe na-eme onye ahụ ele ihe ndị mmadụ ji agbasi ọsọ gbasara omenala
ee ụfọdụ ihe ndị mmadụ ji agba ọsọ gbasara omenala erika onye maali na aka adịghị ọcha n'ụwa ịpụta inwe ike ibo mmadụ ihe ọ na-emerọ ma si kweta na nke i kwuru bụ eziokwu maka e nwe ebubo e bo mmadụ egbuo onye anwa tupu a ma na eziokwu egbugo onye anwa onye na-eme omenala ama emerata mmadụ ibe ya ụdị ya e nwe ndị ya eje nata mmadụ nsi poison akwụ onye ụgwọ o weli ebe nye mmadụ o gbuo onye onye na-eme omenala ahụ emerọ ya i mee ya o gbuo gị onye na-eme omenala a na-echere ajọ echiche nyere mmadụ ibe ya onye na-eme omenala ada ezu ori na na ọ na-amụtara nwa nalị n'iyi n'ive e ji agba ọsọ na omenala bụ na ọ na- onye mebie o gbuo ya na omenala marọ nne marọ nna marọ nwa na i mebie n'ive nọ bụ nsọ onye ọ bụ onye nọ sị tụfia na ọ dịghị mma omenala egbuo onye ahụ Ive kpata ụfọdụ ji agba ọsọ onye jiri onwe ya n'aka enwere ike ịkwụ elu Chukwu na ndị a n'ugwu na-agba ọsọ n'omenala. Ihe gbasara omenala ị na-eme taa dịka ịwa ji dịka i si wee kwu Thanksgiving ma ọ bụ na ndị na-agụ Baịbụl ma ndị ụka mmụọ ndị a ha na-achụrụ ihe a n'ala mmụọ ha na-enwe aṅụrị n'ọnọdụ ha ozigbonu
dịka mma a na-akọwala anyị n'akwụkwọ nsọ aja Elijah na Baal ọkwa ofu ụdị aja bụ aja Elijah na-enye Chukwu otito nke Chukwu bụ mmụọ bịakwa ofu aja nsulu ọkụ nọ kpatali na Cain gburu Abel maka anya ukwu aja mmụọ anwa kpata na abraham nwere okwukwe na aja nsure ọkụ a na-achụrụ chukwu izikọ na mmụọ na-enwe aṅụrị ya chukwu wee nwane ya wee sị ya kpụrụ ofu nwa ya n'oke ugwu moria bazik ma were okwukwe ka ọ chụọrọ aja na chukwu ya na aja nsure ọkụ ọ sị ya egbuna nwa gị na ebuna were ya chụọrọ chukwu aja na a chọrọ ịma ka okwukwe ibu mmụọ niile bụ mmụọ bụ ndị ichie anwa bụ chukwu abịama na ndị ana ndị bu adị tupu anyị bịa na-enwe aṅụrị ibe a na-eme ọ bụ na ba na-enwere aṅụrị ya ka anyị mesịrị arọ gara aga mmemmezi ọrụ ihe a bụ ọgụ arọ na abụọ na arọ ịtọ m bidoro ọlụ a okwu akpọnụrọ m nne iji zikọ m na ndị m na-emeli ihe a na-enwe aṅụrị na na mmụọ ezi nwa si ibi ọrụ ikike na Anambra steeti a mgbe na-egbu ewu nọ n'iru arụsị n'iru agwụ gị ị kpọrọ kpọọ mmụọ dị iche iche ma mechaa kpọkwazie nwaanyị mmiri kọkere ya ọfụma ee
ibe m ji kpọọ ndị mmiri bụ gịnị a bịa na baịbụl na a gụrụ sị na ọ bụ n'elu oke osimiri ka a tọrọ ntọala nke jehova niile nke ụsụụ nke ndị agha na arịba ji omume mmadụ ama enwe ike eguzo n'iru nna ebe ọ bụ na ọ n'elu oke osimiri ka jehova chineke tọrọ ntọala na ya nwa enwere ihe dị iche na akwa ọcha ndị mmụọ ozi anwa bụ ndị eluigwe na-eyi nke mmiri na-eyi onye ọbụla a na-eme e, a wụchapụ njọ ekelu ụwa dịka sị na-amụnwe mmadụ n'ime mmiri chukwu ọ bụ na mmiri nya mụnwa kwenyere na e nwe ndị nwe mmiri and ndị nwe mmiri anwa bụ ndị ha na chukwu kele mmadụ dịka ha kwuru sị bịa ka anyị kee mmadụ n'oyiyi nke anyị e kesịa mmadụ eweluzie onye na chukwu kele mmadụ dewere anyị maka ibe niile dị mma n'ụwa anụnwa ma ụnọ a na-alụ ma moto ihe ọbụla ọ sọ nya dị ọ na mmiri ka e bu ụzọ pụta tupu

ee ọtụtụ ndị mmadụ na-enwe nsogbu dịgasị iche iche na business dịgasị iche iche a sị na ndị a na a mụrụ ha site na mmiri mana ha achọrọ ime comply ị nwe ike ịkọwata site na onyonyo a na-ama ihe mere na mmadụ amụrụ ya o si na mmiri wee pụta ụwa nke bụgodo eziokwu ọ bụgodo nnọọ ndị isi ụka niile dị n'ụwa ma nke bụ eziokwu kama ife na-ewute na ba na-agwarọ ndị nọ n'okpuru ba eziokwu fa pụta ba esi n'azụ mee ka a ghara ịsị na ba kụzichala nkụzi nke okwukwe danakwa n'ime ya enwere mmadụ dị n'ụwa a mụrụ amụ n'ụwa anụnwa abụrọ na mmiri ka o si dịka ebe a na-akpụ statue mmadụ onye ọbụla ga-abịa ụwa na mmiri ka o si abịa onye mmadụ ọbụla na-abịa ụwa bụ mmiri ka o si abịa nwere si n'eluigwe abịa maka na eluigwe a na mmiri mgbe mmadụ anọrọ n'ụwa ka eluigwe na ana ghe oghe ha na-afụ onwe ha garden of eden ọgọdeva bụ na ana ka ọ dị tupu ụbara mmadụ bịa chukwu wezunarị mmadụ onwe ya zoo ya iru ya ma wee kee ọrụ chukwu zoo onwe ya weluzie ndị nke nọ n'ala na-elekọta ya bụ mmadụ anya tinye na mmiri sị ha nekọta anụ niile dị na mmiri na mmadụ anya onye ọbụla a sị ya na mmiri na-enye ya nsogbu ọ ndị na-eje ụka na-eme na ụfọdụ na-anwụ ọnwụ ifele ndị a sị na ha bụ ndị isi nchụàja n'ụka ndị na-amakwuru agụ ma akwụkwọ nsọ bụ baịbụl na-eme na mmadụ ya azọta ndụ ya nwụfuo sị dịka pastọ kwuru dịka baịbụl kwuru ọ bụrụ na mmiri na-enye gị nsogbu a chọpụtara na mmiri na-enye gị nsogbu ị malụ mmiri na-enye gị mmiri dị na be nna m ama enye gị nwa nsogbu na mmiri dị na be gị ga-enye gị nsogbu a chọta mmiri bụ mmiri gị anwa kedu ihe a sị sị melie ọ sịghị na ọ sị gị bịa nye ya ọkụkọ ma gị nye ya ewu ma gị bịa mee salaka wụọ arụ na mmiri na ọgwụna jee wụọ arụ anwa ihe na-eme ya rapụ gị ọ sọ gị je chi popu n'eluigwe jebe n'igwe je chie popu

ee n'ọnọdụ dị otu a ọ bụkwa na e nwee onye ihe dị otu a na-enye nsogbu kedu aka ya inwe dọ na position ya mere onye ahụ onye nwere ụdị nsogbu anwa kwetara na ya nwere ụdị nsogbu anwa otego anyị si enyere ndị mmadụ aka na ọtụtụ e nwere onye e nyere aka mbọsi eke gara aga eke nwanne nya nwanne nwanne nya a sị na mmiri n'ebe onye a ebe mmiri ya dị bụ na njaba onye ọlụ mana ebe mmiri ọ ya eje kwuo okwu lụọ ọlụ dị bụ na njaba atụcha ya bụ alụ kwuchaa ya o kweta e jee na njaba jee merie ihe ya na chi ya kwuru onye bịa kweta na ihe na-enye ya nsogbu o mere ụfọdụ ụmụ nwaanyị ha na-anụrụ di mgbe ha kwesịrị ịnụ di ọ na-eme ụfọdụ ụmụ nwaanyị ha na-amụrụ nwa mgbe ha kwesịrị ịmụ nwa ọ na-eme ụfọdụ chọọ ịmụ nwa ọ ma mụkwa ya otu o kwesịrị kama ada na-agbapụrụ afọ wee kuta nwa e mechazie ihe mmiri a ihe na-eme ya ahapụ ya emechaa ya ihe na-eme ya hapụ ya ọ dịbakwa ezigbo ndụ thank you very much kedu ndị ị na-ekene na mmemme ị na-eme tata
ndị m na-ekene na mmemme a na-eme wụ onye izizi m na-ekene bụgodo chukwu chukwu abịama na ndị ana m na-ekene kenekwasị ndị mmiri nwe m kene agwụ m kene nna nna m va bụ ndị ọ bụ ha nwe obu anụnwa m ji eme ihe kenekwazia ndị nke ife m na-afụ anya dịka nwanne m nwoke bụ dọkịta Chukwunonso Uchendu Ọkọchi ụzọ bụkwa onye mụ na ya nọ n'ọrụ a ezigbote nwanne m nwoke nyere m ezigbo aka n'ọrụ a kenekwa ezigbo enyi m nwoke Chidi Ikenna Amobi ezigbo ọkwụ aka m onye bụ onye isi ndị Igbo Amaka na-emepụta ejije ndị Igbo Igbo Amaka production kenekwa nwunye m na nwunye nye m ezigbo nkwado n'ihe a ụmụaka niile na-ayọ ndị niile nọ ebe a ha m ekene onye ọbụla ma ndị ka ya-abịa abịa ma ndị bịagolo abịa ma ndị so eme ihe a na-eme kata ekene m onye ọbụla sị na ọ ga-adịrị wa na mma ngwa daalụ

a na-akpọ ya Ogbuebu a na-akpọ ya Ogbuefi a na-akpọ ya Ugonabo mana ya bụ onye bụ nnekwu mmadụ na-emesi ife ike onori Ugonabo Ogbuefi Ugonabo amaara m ya dịka onye omenala dịka nwanne m ee mgbe mbụ gara nke ịbụa ha sị na ndị ụka ga-aghọrị m andị na ndị ụka na-eje n'omenala na-emekwa n'elu omenala na omenala ka e si wee bido na ntọala onye ọrụ ọbụla bụ n'omenala na i ruru n'elu na i ruru n'ala mụọ na ọdịnala ka ihe ebido ị chọgodu ọnụ ọdịnala niile egwu na ị na-afịa afịa bụ n'ọdịnala ka o si wee bido